ndipo nazi nkhani za m'maboma owerenga ndine kizito kachapira koma poyamba imvani mitu ya nkhani kwa chindimba dera la mfumu kanyenda mboma la nkhotakota mwamuna wina anakomoka mpaka nathapsa banja lake litatha mosadziwika bwino mdala wina kwa ngalawesa mboma la balaka akuti akuyenda anayenda mbulanda pothawa ngolowera ya chimanga komwe anabisala ndi mkazi wa mwini ndipo mwamuna wina kwa justin dera la mfumu mtumbwinda mboma la machinga wayamba wayimitsa ganizo lake lofuna kukwatira kamtsikana kuopa za chitetezo kuti amuonesa malodza nkhani zonse kwa njinge dera la mfumu simulemba mboma la kasungu akuti mwamuna wina amuyitana ku bwalo atamupeza ndi mikangala inde inu timitengo toumitsira fodya tomwe anakadula kumanda mwamunayo akuti anapanikizika kwambiri kuti amafuna kuthandizira mitala yake ya akazi awiri zomwe zinaseketsa anthu ambiri akuderalo izi zili chomwechi pofunsana kuti ngati akufuna thandizo nanga njira yake sikuba koma adakali ndi milandu ku bwalo la mfumu tili komweko kwa simulemba anyamata anyamata ena mbiri yawo yada atawapeza ndi mlandu wakuba ndalama zomwe anthu amalipira pa masewero ena a mpira wa miyendo anthu akwiya nawo kwambiri anyamata awo poganiza kuti ndalamazo anakamwera mowa wa mtaya njinga nkhani yafala m'madera a santhe komanso katenje ntchembere ina ya ana awiri kwa tundulu mboma la kasungu lomwelo akuti ayigwira ikuchita zadama ndi mwamuna wina m'munda wa chimanga akuti mayiyo anasiya banja lake labwinobwino m'mbuyomo koma m'malo mwake anakwatiwa ndi bambo wina wa mvula zakale inde inu wachikulire msinkhu wa agogo wake amayiyo mwamuna wa mvula zakaleyo nayo yemwe ndi magayitsa akuti nayenso amuthamangisa banja mayiyo akuti m'malo mofatsa anampezanso ndi mwamuna wina ngolowera yachimanga pomwe inunso mukumvera nkhani iyi mayiyo wapakira katundu wake twitwiri kupita kumudzi kwawo mboma la ntchisi nkhani yafala m'madera ambiri monga kwa kaphaizi malayina ndi ena pakhomo lina pachitika zamaloza kwambiri pomwe mnyamata ndi mlongo wake apatsana pathupi kwa malowa dera la mfumu kanyenda mboma la nkhotakota anthuwo akuvomereza m'maso muli gwa olo kukana kapena kuchita manyazi nkomwe makolo adandaula kwambiri pamodzipo ndi abale kuti nkhaniyi ndi zamalodza zenizeni akuti awachititsa manyazi komanso awavula pamudzipo pomwe mikoko yogona ndi ena akuti akhalirana pansi kuti zamalodzazo akuti ena nkutheka nzamasiku otsiriza nako kwa nchindimba kwa akanyenda komweko mboma la nkhotakota mwamuna wina anakomoka mpaka na thapsa pa banja lake litatha mosadziwika bwino nkhani ya bambowo yawanda mmadera a bowa kabvunga ndi kwina anthu akukhulupirira kuti chilipo chinachitika pa banja la mkuluyo nkhani ya mwamunayo yafika ngakhale kwa abale ake uku ena akufufuza machitidwe kupewa kudzetsa mavuto akulu pa umoyo wa mkuluyo mwamuna wina kwa kang'oma adi alafumutsa bango mboma la lilongwe akuti mpakana pano akadachitabe mantha akulu pa zomwe zinamchitikira mu mtsinje wina wa nanjiri kwa achadza boma lomwelo la lilongwe masiku apitawa akuti akukhalira kuyamika chauta kuti adakafa pomwe mwatsoka madzi anampanikiza kwambiri ali ndi njinga yake yakabaza kuti ndipo anayigwira njingayo mwamphamvu kwambiri kwinaku akulira kosalekeza kufunafuna thandizo kwinaku akuyimba nyimbo pamenepo mkuluyo mpakana pano akupempha ena kuti asamaumirire kudutsabe madzi othamanga kwambiri kapena omwe adzaza kuti adakafa chipanda mnyamata wina mkuluyo akuti adakapitadi pomwe mmawa anawoloka mtsinjewu akugulitsa mbale ndi makapu a pulasitiki pansika wina wotchuka kwa mtsiliza dera la mfumu njewa mboma la lilongwe lomwelo akuti malonda atasokonekera amayi awiri apamitala ataotsana- ataonetsana malodza pokunthana izi zinachititsa kuti mwamuna wa mayiyo akwiye kwambiri ndi mayiwo akuluwo kuti angowasiya banja chifukwa amazunza nzakeyo chikhalireni chadzulo lake anali atawapatsa ndalama zankhaninkhani kuti akagulire nyama ndi zina za nkhwiru akuti amayiwo anafika mlithu pongong'ambirana zovala akuti kukudzulana madiresi ndipo ena alipo mayi akulu ataona kuti nzawoyo akugula nyama koma anthu atafufuza kuti mayi akuluwo ankakhala kuti ndamtopola chifukwa cha dzulo lake ndiye kuti mwamuna wawo anawapatsa ndalama za nkhaninkhani kukaguliranso za nkhwiru mukumvera nkhani za mmaboma kuchokera kuno ku radio 1 popitiriza nkhanizi mkamwini wina wayilephera banja kwa magombo mboma la balaka komwe akuti anakomana maso ndi maso ndi apongozi ake atasenza mbuzi ya apongozi koma inaliko mwana wamamuna kunali kuliyatsa liwiro la mtondo wodoka koma sidzikudziwika kuti angabwererenso pa banja mwamunayo m'madera a chakanza waziyipitsira mbiri yake chifukwa naye mkazi wake akuti sakumufunanso mkuluyo naye mwamuna wina kwa angalawesa mboma la balaka akuti anayenda mbulanda pothawa mgolowera ya chimanga komwe anabisala ndipo sizidathe bwino ali ndi mkazi wa mwini akuti mkuluyo akhala akusokoneza banja la mnzake ndipo mwamuna wa mayiyo anawapezerera mgolowera ya chimanga ndipo anamulanda foni komanso zovala koma mwamunayo anapeza mpata wothawa ngati mbewa kunali uyo uyo kuthamangitsana koma sadampeze koma azachitetezo kumadera a shire north phimbi mpaka na mankhoko akuyenda zamadulira mpaka na mkuluyo kuti amugwire mwini mkazi achenjeza kuti nde akamupeza nzakeyo aona malodza kudera lomwelo la magombo mayi wina wayimika manja mwamba kuti wasiya zothamangitsana ndi amuna aweni mwamuna yemwe anachita naye zadama atamusenza pamutu mayiyo mpakana ndithu kumutulutsa mnjira ati chifukwa choti analumidwa ndi njoka pomwe amakomana nkhani yaziziritsa nkhongono anthu ochuluka koma kwa ena kuti zakhala bwino kuti mayiyo wadzionera yekha kuti aone polekera anthu akumaderawo makamaka tengula mgomwa komanso magombo akukambirana za nkhani ya mayiyo kwa liphava kwa manjawira boma la balaka lomwelo anyamata ena akuti akuyenda zamadulira anthu atawapeza kumanda ati amafuna kukhwimira pa zomwe anawuza sing'anga mabanja a anyamatawo akuti agwedezeka koma pothawa kuti kunali kuphotchola ndipo osaona njira yomwe analowera akuti kunali kunjonjola kunali uyo uyo kuthamangitsana ena akuti ndi mbava pamene ena akuti ayi amakatambira kumeneko ndipo mwamuna wina kwa justin dera la mfumu mtumwinda mboma la machinga wayamba wayimitsa ganizo lake lofuna kukwatira kamtsikana kuopa azachitetezo kuti amuonetsa malodza ena amati kiyama nkhani ya bamboyo yafika mmadera a dokola nafisi makwinja komanso mkumba anthu okhalira kuseka chikhakhali zitadziwika kuti bamboyo akufuna kumsowetsa mtsikanayo ena akuti asamude mwamunayo chifukwa nako kamtsikanako akuti kakumayenda motchalenja kuti bamboyo ayi akhoza kuthana naye nkhani yakhumudwitsa anthu ambiri koma mkazi wamkulu amupempheranso mtsikanayo kuti asiyiretu zachibwana zakezo pomwe kwa nampeya bambo wina wazunguza mutu mkazi wake atakomana pamaso pa bwenzi lake la nseri ponena kuti sakumfunanso mwamuna wake koma wachibwenziyo akuti anthuwo anakumana kudimba ndipo mwini mkazi analusa koma mnyamatayo sadatekeseke koma pomwe mkaziyo mayiyo anachalinya kuti akufuna wachibwenzi inabuka ndewu ya nkhodzo zapusi mpakana mkulu anagonja chifukwa anamupushola kwambiri nkhani yafala m'madera a kwa nkoola ngokwe komanso ngunga venda wina akuti anamuswa mpakana thapsa kwa jiya dera la mfumu ngokwe mboma la machinga lomwelo chifukwa cha ngongole mkulu wa dzimphamvuyo yemwe amagulitsa nsomba zake akuti kunali kumuswa nzakeyo kuti akhala asakubweza ndalama zake pochita mantha anambweza nzakeyo ndalama zake ndipo anthu a kwa mwala kokoti ndi jiya akuti mkuluyo ndi mtambwali otheratu pomwe kwa mlungu mnyamata wina anaona malodza jumbo yawo yomwe anayikamo mandasi khwangwala atayi- atayiboola iwo akuti pa nthawiyo anyamatawo amaokera mpunga anyamatawo anayamba kufunsana kuti ndani si- a- achita izi ndipo mpakana pano apita kwa apwitikizi ati kufunafuna mankhwala ena awalimbitsa mtima kuti asakhale chete mpakana athane ndi yemwe akuwayenda mapazi ku nayuchi dera la mfumu mchinguza mboma la machinga lomwelo mtumiki wina wa chauta mamembala akwiya naye kwambiri ponyambita ndalama zonse zomwe anthu akhala akusonkha zakuthumba akuti mkuluyo yekha kudzipatsa ugulupa yekha msungichuma komanso kalaliki ataona kuti ndalamazo ananyambita za zikupita kokutha yekhayekha kuwauza anthu kuti achita akamuyenda pansi ndalama zonse zosowa apa anthu anati ayi ndi bodza athana naye mkuluyo anthu kuyesa kuti ayi ndalama za chauta kuchita izi sizitheka koma mkulu anakanitsitsa kwa mtuwagalu poyankha kuti kunja kuno kuli za nyanga anthu ena amatha ndithu kuchita izi zichitira ndalama za chauta kudziwa za nyengo ati kwafunda pang'ono komanso kukugwa mvula mabingu madera ena usiku uno mpaka na mawa mawa masana ati tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso kudzagwa mvula mabingu madera ochuluka kwa madera ena kudzagwa yamphamvu mphepo ikuomba kuchokera kumbali zosiyanasiyana koma yamphamvu madera omwe kukugwa mvula mabingu ndipo mkucha loweruka kudzakhala kwa mitambo ndipo mvula mabingu idzagwa madera ochuluka a dziko lino pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake kwa chimdimba dera la mfumu kanyenda mboma la nkhotakota mwamuna wina anakomoka mpaka nathapsya banja lake litatha mosadziwika bwino mdala wina kwa ngalawesa mboma la balaka ati wiri anayenda mbulanda pothawa ngolo ya chimanga komwe anabisala ndi mkazi wa mnzake ndipo mwamuna wina kwa justin dera la mfumu mtumwinda mboma la machinga wayamba wayimitsa ganizo lake lofuna kukwatira kamtsikana kuopa achitetezo kuti amuonetsa malodza nkhani za m'maboma za lero ndi zomwe zitirekizidwa kachapira